Fáilte chuig podcast na seachtaine seo. Beidh muid ag plé an ceangal láidir atá idir Conamara agus an tAontas Eorpach sa podchraoladh seo. Mar a tharlaíonn sé, is as An Spideál i Co. na Gaillimhe an feisire Eorpach Seán Ó Neachtain. Ach tá muid anseo i cathair na Gaillimhe le bualadh isteach chuig an oifig. le caint leis le tuilleadh eolais a fháil amach. atá ról lárnach ann sa bparlaimint mar fheisire, cé nach bhfuil ionam ach duine den 785 feisire atá sa bparlaimint, ach ag an am céanna bíonn ról agat i do choiste, sa choistí a bhfuil tú páirteach ann agus ins na fochoistí. Tá 90% beagnach anois de na dlíthe a dhéantar, a thosnaítear san Eoraip ag baint leis na tíortha eile ar fad agus deirtear ar aon nós, na dlíthe a chuirtear thrí Dháil Éireann mar shompla, go bhfuil a bhfoinse sin san Eoraip, 90% acu nó mar sin. Mar sin tá baint dhíreach idir chuile áit in Éirinn, ní áirím Conamara, agus an tAontas Eorpach sa lá atá inniu ann. Agus sin an chaoi a mbeidh sé. Tá an domhan seo ag fáil beag. An dtuigeann tú? Sé'n baile beag domhanda atá againne anois agus níl, ní eisceacht ar bith Conamara, tá na, tá na, tá na dlíthe ar fad a dhéantar ag baint le Conamara, is dócha bíodh muid istigh nó amuigh. Beidh sé bainteach le Conamara. Ó thaobh an reachtaíocht a chuirtear tríd san Eoraip, tá baint aige sin anois le beagnach 90% de reachtaíocht a chuirtear thríd in aon tír san Eoraip. Mar sin, go minic tosaíonn sé san Eoraip, caitheann na tíortha eile ansin an reachtaíocht sin a chuir in oiriúint dhá gcuid dlíthe féin. Tháinig reachtaíocht amach ansin 19, dtús na 1990idí, ar a dtugtar an Habitats Directive. Agus inniu tá caomhnú déanta aige sin ar phortaigh agus ar áiteachaí ar fud iarthar na hÉireann go mórmhór, áiteachaí atá gnáthóg a thugann siad orthu, sin é an Ghaeilge a thugann siad ar a habitat, gnáthóga, áit atá tábhacht eolaíoch agus tábhacht é chaomhnú. Ach an bealach a cuireadh é sin in oiriúint go dhlí na hÉireann, tharraing sé go leor trioblóid in Éirinn. Dúradh le daoine, mar shampla, agus ní tharlaíonn sé seo anois sna Gaeltachtaí go, ach tarlaíonn sé b'fhéidir in áiteachaí in iarthar na hÉireann, ní féidir leat móin a bhaint níos mó ar an ngnáthóg sin, tá sin tábhachtach. Now, ní hin é a dúirt an Eoraip. Ach sin a dúirt na feidhmeannaigh sa roinn in Éirinn a chuir an polasaí i bhfeidhm, agus chuir siad daoine ina gcoinne. Tá an chuid is mó de mhuintir na hÉireann, thar 90% acub, an-sásta le chaoi a bhfuil rudaí ag dul san Eoraip. Mar tá, tá an Eoraip ag baint le síocháin. Is é an togra síochána is fearr sa, an sampla is fearr sa domhan é, ó chogadh go síocháin, i dtréimhse an-ghearr staire. Agus mura mbeadh tada eile ann ach sin, is fiú go mór é. Ach tá sé goilliúnach, mar, dtuigeann tú, tá daoine ag rá, agus bhí siad ag rá sa reifreann deireanach, nár cheart duinn a bheith san Eoraip agus nár cheart duinn aontú le rudaí Eorpacha. Agus sílimse go ndearna sé maitheas thar cuimse dhúinn a dhul isteach ann agus go bhfuil an maitheas sin le feiceál inniu i chuile ghné go shaol na hÉireann, is cuma, ní dóigh liom go bhféadfadh aon duine a mhalairt a rá ná argóint a chur suas ná raibh an Eoraip go maith dhúinn. Ansin tagann rialachaí go gcaithfidh muid aontú leo nó go gcaithfidh muid cur suas leo. Is cuid den pháirtnéireacht é. Agus níl aon pháirtnéireacht ar an domhan seo, ar an saol seo, nach bhfuil cineál an taobh diúltach ann chomh maith leis an taobh dearfach. Théis dom labhairt leis an bhFeisire Eorpach Seán Ó Neachtain, chuamid go dtí an Spideál, áit a bhfuil Coláiste Chroí Mhuire. Labhair mé le Ryan Ó Giobúin, scoláire a bhfuil sa ceathrú bliain, agus d'inis sé dom faoin spéis a bhfuil aige san Aontas Eorpach. Chuir mé spéis san Aontas Eorpach nuair a bhí an toghchán deireadh, toghchán Eorpanach deireadh. Bhí suim agam i polaitíocht le tamall fada agus ansin thosaigh mé ag. léamh níos mó agus ag foghlaim níos mó faoi an Aontas Eorpach. Tá go leor cumhacht ag an Aontas Eorpach. Mar gheall ar sin, bheadh an-suim agam san Aontas Eorpach. Tá blag agam faoin Aontas Eorpach, just blag beag faoin Conradh Liospóin agus just, you know, just tá mé ag caint faoi na rudaí atá sa Chonradh Liospóin ar nós, you know, an cáin agus míleata agus rudaí mar sin, you know, rudaí a beidh, you know, athraithe as an, as an, as an Chonradh Nice agus rudaí nach, atá nua agus rudaí atá fós ann. Thaitníonn sé go mór liom a bheith ag scríobh faoi an Chonradh agus faoi, faoi na rudaí atá sa Chonradh. féidir aon duine é a léamh, you know. Tá sé, you know, sin an fáth go bhfuil Conradh ann. Bíonn sé cineál deacair le léamh mar tá go leor, you know, terms agus rudaí. Má tógann tú am, beidh tú in ann é a léamh agus beidh tú in ann é a thuiscint. Ní cheapaim go bhfuil mórán spéise ag daoine óga san Aontas Eorpach mar gheall gur, níl siad ag vótáil, so ní cheapann siad gur, gur rud go mba cheart leob cead a fháil faoi an Conradh nó faoi an tAontas Eorpach. B'fhéidir má bheadh níos mó imeachtaí ar an Aontas Eorpach nó díospoireacht nó rudaí mar sin, you know, má bheadh, you know, faoi an Aontas Eorpach sa scoileanna agus b'fhéidir go mbeadh suim ag daoine thógáil páirt agus mar sin bheadh suim ag daoine, you know, bheadh siad ag. you know, ag staidéar faoin Aontas Eorpach agus mar sin bheadh siad ag fáil amach faoin Aontas Eorpach. Bhuel um thógfadh Seán Ó Neachtain seasamh láidir ar son iascairí. Nuair a tháinig muid isteach san Aontas Eorpach thóg muid an chumhacht a bhí ann. ar rudaí mar sin. Ag an am sin ní raibh go leor iascaireacht in Éirinn ach anois tá níos mó agus níl, mar gheall ar sin you know tá sé níos deacair le haghaidh iascairí mar mar tá you know tá níos mó iascairí in Éirinn agus tá níos mó iascairí in Spáinn. Nuair a tháinig muid go dtí an Aontas Eorpach ní raibh Spáinn san Aontas Eorpach. Anois tá siad in Aontas Eorpach agus mar gheall ar sin tá sé níos deacair le haghaidh iascairí Éirinn. Chúig mhíle dhéag siar ón Spidéal tá an Cheathrú Rua. Tá rannóg eolais a bhaineann leis an Aontas Eorpach ar fáil i Leabharlann an Cheathrú Rua. Buailfidh muid isteach go labhróidh muid le Peigí Uí Uacháin, duine de na leabharlannaí. Siod é Ionad Eolais Choimisiún na hEorpa atá anseo ar an gCeathrú Rua. Siod an t-aon ionad atá in aon Ghaeltacht. Níl aon cheann i gCiarraí ná i nDún na nGall. Tá siad ann ach níl siad sna Gaeltachtaí. So siod é an t-aon cheann atá sa nGaeltacht anseo ar an gCeathrú Rua. So caithfidh tú rá dháiríre. go bhfuil an t-ádh orainn agus a leithéid a bheith ann mar tá lear mór eolais le fáil anseo. Tá, mar a fheiceanns tú féin, tá bileogaí eolais agus tá suíomh idirlín agus tá sé sin anois as Gaeilge freisin, an suíomh idirlín, mar mar atá a fhios a'd féin, tá an Ghaeilge aitheanta san Aontas Eorpach. Ó Eanáir 2007 tá an leabharlann oscailte chúig lá na seachtaine, ó leath th'éis a deich ar maidin go dtí an sé a chlog trí oíche agus go dtí an hocht a chlog dhá oíche eile, agus tá sé oscailte don phobal. Baineann go leor daoine úsáid as, na daoine áitiúla agus an pobal go ginearálta, agus fiú amháin na gasúir, chonaic tú féin iad anseo ar maidin, bíonn siad anseo. Bhí seimineár ann anseo oíche amháin agus d'fhreastal go leor leor daoine ar an seimineár sin agus sé an Feisire Eorpach, Seán Ó Neachtain, a thug an seimineár sin faoin Aontas Eorpach mar a dúirt mé. Bhuel, bhí i dtosach roinnt fadhbanna ann ach tá rudaí ag feabhsú anois, tá níos mó paimfleidí agus bileogaí eolais Gaeilge ag teacht, mar a fheiceanns tú, tá siad a'm anseo. Tá guthán anseo, saor in aisce. Má thagann tú isteach, níl ort ach é a phiocadh suas, má tá aon cheist, aon rud ag cur as duit, tá tú in ann fáil thríd díreach go dtí an Bhruiséil. Bhuel, sin é podchraoladh na seachtaine seo. Tá súil agam go bhfuil a fhios agaibh anois an ceangal láidir atá idir an Aontas Eorpach agus Gaeltacht Chonamara.